Somebody nigga joker, come and fast on a munanga. In a nigga sutra, you a play na zanga. Kuzilangize ni bulangize. lero pa podcast ya lero takubweretserani mlendo wina Ah, mlendo ameneyu takhala tikumsakasaka masiku amene a poster yake tinaika pa kanthawi komano sitinakwanitse kufika nthawi yake kuti tijambule chifukwa choti mkuluyu ngwa ma busy Koma lero takumanizana naye tati lero zivute zisavute iyayi ameneyu tibweretsa monga momwe tinakulonjezerani kuti pano pa Mabena Studio tidzikuitanirani anthu osiyanasiyana nde kaya muli ndi story yanu yomwe mumafuna muta mutapanga share aMalawi tipangeni ife contact a Mabena Studio tidzaona kuti story yanu ndi yotani tidzayijambula kuti anthu adzayione koma pakali pano tiku Yankhulana naye ndi oyimba. Oyimba amene takubweretserani lero dzina lake ndi Dineo Aaron, koma ali ndi dzina lina lomwe atiuze mkati mwa njiramo komabe pakali panopa timuitanire dzina limeneli. Linalo atiuza mkati mwa njiramo kuti dzina lake ndi ndani.

Yeah koma ifeyo kuli konko mzanga ndakulira konko ndakulira konko ku Blantyre sikukhala kumudzi kumudzi Yeah, koma- kumudzi ndiyeno timayerekeza ngati ife eh, ngati ku Phalombe Yeah, yeah. Mulanje ndiye timati kumudzi and not ku Blantyre. Inu kwanu ndi BT. ku- ku BT Yeah. BT akamati mbali iti Lunzu okay uh, tisanayambe kucheza timafuna mwina titakudziwani kaye ngati kukudziwani bwino bwino before kufika zomwe takuitanirani zokhudza za, za music okay. so tadziwa kuti kumudzi kwanu kumu- kumudzi mwati mumachokera ku blantyre ya Blantyre eh, m'banja mwanu mudabadwa anthu angati atatu inu ndi a nambala two anyamata alipo angati akazi angati nde kapena mwina mkazi ndine Ah. okay. anyamata mulipo nokha ena ndi azimayi ena ndi azimayi okay inu number two Mhm. momwe momwe mumabadwa makolo ama- amachita zotani nthawi imene mumabadwa Mm. ah sindikudziwa simukudziwa koma panopa makolo amagwira ntchito ayi si nanga nthawi zina cause umati wabadwa makolo akugwira ntchito Mm. ehe mwina ayi makolo amangokhala pa khomo zomwe timafuna kudziwa okay Mm.
i think that time Mhm. Madala anga amapanga business.
Okay. I don't know about my mother. About you. Um, okay, simudziwa kuti mayi amapanga zotani Yeah. pamene. Mm. Oh, koma moyo wanu mwakula wotani? Kuti ndi moyo ofewa kapena ndi moyo olimba omwe mwakula ndi moyo mwakulira? Ya kukula situation yomwe takulira. Yeah. Yeah. Ah takula moyo Koma- wovuta. Okay, mukudziwa nje kumachita chiruma zozoti uh,

Ndadusa moyo ovuta Ok, ah no it's fine, ife, komano ife timalemekeza ndi ufulu wanu, Ya. ngati takufunsani funso mukuona ndi funso limene simukufuna kuliyankha, Mm, ya. ndi ufulu wanu kuliyankha, ok chabwino, ndeno nonse koma mwakulira limodzi ndi makolo mpaka kumafika kuti kumakula, kumapanga za sukulu, ya Okay. ta ya nakula limodzi ndi kwambiri nakula ndi agogo anga ndi agogo.
ya okay.
madala Eh, s- madala sima simakhala ndi makolo ayi ayi sindimakhala nawo kwambiri ngati Kwambiri. Ndio kuuza mama- madala Ndio, okay Ya, ndakula kwambiri ndi agogo anga. ndagogo oh, okay chabwino koma sukulu munapita nayo bwanji sukulu sukulu Ah, tidziti mapu- ujeni ngati mwina ma primary munaphunzira pa s- s- sukulu yakuti oh, sukulu ma primary ndaphunzira ku

Mai anga ndi a Blantyre.
Okay. Bambo anga ndi aku Balaka. Ndi aku So Balaka. Oh. as achewa sikuti timanena kuti ife ndakwa bambo ya. Ife ndakwa mai. Yeah, Achewa timati ife.
Ndakwa bambo kwa mai. Iya kwa mai. Ine ndo Ndakwa mai yes. Yeah. Kuti ndi khalidwe la chichewa even Balaka Ntcheu Dedza yonseyi timakhala kuti munthu you belong kwa mai. Ya ine ndi wa kwa mai. Ndi Kwathu timati ku Lirangwe ku Lirangwe Ehe. kuno kwa Lundu kwina kwake uko Yeah. nde kumuzi kwathu ine ndiyeno munachoka ku Blantyre munakafika kumeneko no ntachoka ntachoka no Kapena ku Lilongwe munapita uko kwa madala kujeni ku- ku- ku- kujeni ku- ku- ku- ku balaka ntachoka no ku Lilongwe ndapita no ananditumizano kwa madala Ku Balaka. Oh. komwe ndangophunzirako Standard 7 ndikukhozanso ndikundibwezeretsanso Ku Lunzu. Ku Lunzu, okay. Ya, kubwereranso pa sukulu yomwe ndinkaphunzira primary yomweyo. Oh, ku Lunzu ndiye munakapangako 8 kenako Eight, kupanga no ndi form one. kenako secondary.
So, Secondary mwaphunziranso pa Lunzu Ku komweko. Lunzu konko, ya. Oh, okay. So zoti ngati life yanu kwambiri mwakhaletsa kwambiri ku Lunzu. Ndi ku Lunzu, ndabadwira ku Ndi Lunzu, Lunzu ndabadwira boy, ku you Lunzu.
Ine ndi Lunzu boy. Okay, chabwino.
Ah, Amenemo ndithu ndimene tikuchitira ah, kufuna kumdziwa munthu. Chifukwa ife timafuna kuti timufukule munthu kuti tikamamuona, ah, inu mukamamuona mudziti wachokera kuti koma zomwe timachitira izi timachitira kuti aah nthawi zina zake anthu ena ake momwe adutsamo tikamava mbiri yawo zimatipangitsa anthu enafe kukhala olimbikitsika mwina timapezeka kutiti anthu aja panopa achi- ali pabwino ali pena pake koma pomwe aku- inu mukudutsa panopa ndi pomwe iwo adadutsapo Yeah. timangofuna kungolikulimbikitsani kuti never give up keep on going

ok uh, life inapezeka kuti ok ndili ku sukulu mm. nditalemba ndili ku sukulu ngati form 4 mm. ndi nthawi imene ndinapanga chisankho chobwera kuno ku South Oh, Africa. yeah, foti pepana Malawi sindinakudziwitseni kuti mkulu uyu tampeza kuno ku south africa tampeza kuno ku south africa ali mu johannesburg Uh, dera linalake limatchedwa kuti Cosmo City yeah. Nkomwe mkuluyu ali nkomwe tampezera mwina sitinakudziwitseni pamba pomwe paja koma mudziwe kuti mkuluyu ali kuno South Africa mu Johannesburg yeah. Uh, dera lotchedwa Cosmo City yeah. ndi komwe ali sono kuti mudzapezeke kuno Cosmo City kuli achibale kapena yeah. munayenda bwanji yeah, kuli achibale yeah. ndi amene anakuitanitsa inu kubwera kuno kapena munangowapempha awaja kuti tikubwera kumeneko Basi.
tsekuleni makomo Kupanga mapulani basi kuti tifike kumeneko.
kuno ku South Africa munafika chaka chati Uh, end of year 2022. 2020 2022 Yeah. pakatipa simunapitenso ku Malawi kapena munapita ku- Ayi, ndili kuno kaye. komano kuno ku South Africa mutabwera mudaona kuti life ili motani kusiyana ndi kumudzi Hey, moyo kunoko ndosiyana kwambiri ndi umo ndosiyana kumudzi ya chabwino kwanu ndi kwanu sitingakunyoze Yeah. yeah. ndosiyana kwambiri koma kusiyana kwake ndikufunsa kuti mwina ndikotani kwenikweni mukuona kuti kusiyana kwake is like a big different or just pang'ono ya kwambiri ndi Kwambiri. kusiyana kwake ndi gapu ndi gapu Gapu. yayikulu kwambiri kunena kuti pali stafu zina zake okay timakanika kupanga tili kuujeni kuja okay Timakanika Koma mutabwera kupanga- kunono basi kuno munabwerera kuti kudzagwira ntchito kapena kudzangoyenda kapena munabwera kuti kapena kudzasaka green patch pasture ngati kuno mwina ku Malawi kuja sizimatheka yeah. yeah. bola mubwere kuno okay kuno kuno kupanga zoti kuti mm. tingopeza way okay tipeze poyambira poyambira yeah. okay uh, imene ndi background yanu yeah. tinalibe background pepani takhalitsa mm. kukambirana zimenezo ah, koma timafuna tikudziweni kwenikweni yeah.
yeah.
uh, nde chomwe tabwerera pano Mkuluyu amayimba ndipo wayimba ndithu nyimbo zingapo, nyimbo zomwe tikamapita ku break tiyikako imodzi kuti muyimvere chifukwa choti amati mulandu wa munda amazengera pa munda pomwepo nde ife tabwera pa mundapo kuti tidzazenge mun- pa mundapo si zoti zoyimbazi zina- zinayamba bwanji kapena munakhalapo ndoyimba anthu ambiri amati mwina kuyimba amayambira mwina ku ku makwaya Okay, ena ngat. amaimbira mwina gene yoti mwina ku ku family ilipo its like nzakumtundu si zoti inuyo kuyamba kuyimba kuyamba kuzidziwa zoti ine ndine oyimba munazidziwira chani okay tikapita mene amanenera funso kunena kuti kuyamba mwina munayamba kuyimba chifukwa kunena kuti family yakwanu ndi yoyimba Yeah. ndendende ine okay Yeah, ayi ineyo- family wa- alipo oyimba ambiri Oh, Ineyo mwina kwambiri. otchuka amene alipo otchuka kapena kuti mwina anthu amangomenya timabanjo m'mamidzimu okay ya Kapena otchuka otchukawo otchuka mm. otchukawo sindikudziwa kumbali yawo kuti iwo akufika motani koma koma alipo amene otchuka omwe anachoka family kwanu ngati otchuka kuti amadziwika the whole Malawi yes yes.
no no palibe pokha koma ndoti kunalipo ndithu anthu amene amayimba timabanjo ta mmamidzi amene amayimba ndithu zoyimbazo

adziwe zono kuti adzutsa mwana mwana wake ndi ameneyo nthawi yomwe zoti tikusiyana zochitika Mukusiyana zochitika. Sitaki ife tala okay nde inu no ujeni luso loyimbali no foti mene mmakhala nawo pafupi anthuwa kapena zimakhala bwanji kuti muyambe kuyimba okay ine anthu onse ndimakhala nawo kuloza kuti ngati ndayamba ndapangapo kuti awa apa ndondiuza kuti ase nyimbotu zimayenda choncho choncho choncho aa wanomasowa chinthu chikakhala mwa iwe chimadzuka yeah ya

nyimbo zake zoti mwina pa radio zimamvekapo kapena z- zoti mwina zongomvera anthu mgeto okay zinangochitika kuti nthawi imene ndayamba kupusha kuti music yanga ifike patali ndi nthawi yomwe napeza kuti ndikunyamukako Oh. ya koma ngati malawi koma mwina munaimbako mwina ndi anthu ena ake mwina oti odziwikako okay ayi sinaimbeko ndi ma- munthu wodziwika
koma ndoti ngati kutulutsa nyimbo zoti kutulutsa nyimbo zokhazikika ndoti kuti muli ku South Africa Ah, ah, kumalawi ndaimba kumalawi ndapanga kumalawi nyimbo omwe mwina anthu munatulutsa kuti munakhoza kuyi munapanga video kapena ya mavidiyo ali akuma- akuma- ya, ndilo nyimbo ma- yomwe mmayiona kuti munayitulutsa muli kumalawi yabwino inali iti kapena of course zonse zina zabwino koma Okay. mmayiona kuti inu- inu mudapha pamene po munachi- munachita nayo ndamenya bwino Eh. Ya, zilipo zonse zidamenya po Eh, kati angu- pano nyimbo inoti mwina mwake ndikamafila kuti ati umenya nyimbo mm. ndikuti maka ndinamenya nyimbo inake cause ndili mu group linalake timalitcha kuti the way okay ya ndinamenya nyimbo ntayamba umenya ndi ma guys amene zoti kanyimbo kaja kautani kakuphulika Kakuphulika, okay. mpaka tapangako ma interview maradio enzani tafaya chifukwa cha gulu nyimbo limeneli la the way big Okay. up the way Eh, okay nyimbo inali dzina lake ujeni mutu wake chani okay nyimbo- nyimbozo zilimo zingapo mu- Okay. because natulutsa ngati ep inali ep ya nyimbo 5 Ah, okay ndinajambulako nyimbo ziwiri ya zitatuzo nzosajambula koma mutajambula nyimbo ngati ma upcoming musician malawi muona kuti industry inakulandirani motani okay industry inalandirapo Okay. tikatengera mugeto Mhm. inalandirapo yeah Eh, chabe chongoti mmadziwa zinthu zikufunika financial kuti tifikire patali sitinakwanise kuti tifike chifukwa choti tinali ochepekedwa yani basi ndiye mutabwera kuno ku- komanso tisanachoke ku malawiko musanachoke ku malawiko yeah. Uh, pali mkhalidwe wina wake omwe umachitika Mm. sorry to say this Mm, yeah, it's okay. anthu akuluakulu amene ali mu industry zoyimbayimbazi Mm. amapeza kuti munapita ku show kwina kwake apeza wina wake mwana upcoming musician Mm. akuimba nyimbo ina yake nyimbo imene ija mpeza kuti nkumubera nyimbo ija Mm. iwo aja nkupeza kuti nkukaitulutsa iwo aja wa nyimbo ija Mm. before imene iwe utaitulutsa kale Mm. koma ifoti iwe ndiwe osatchuka amatenga advantage Mm. Sindikudziwa kuti situation imeneyi inu mudakumana nayo ko? Kwambiri. Munabedwapo nyimbo? Ine ndinabedwapo nyimbo. Zinakhala bwanji? Tatangotifotokozera mwachidule. Zinakhala bwanji? Komanso ngati mungamutchule munthuyo. Ayi, ah, sindingatchule koma ndoti Mm. sindingamutchule munthu kuti Koma atabera munthu akaona interview akudzidziwa. atakudziwa kuti okay fana akamba ndakamba ine Koma not cause kuti zimenezizi

Okay.
Anandifotokozeraponso kuti kunabwera oyimba wina wake wachi, wamkazi anachoka ku Malawi. Kubwera kuno anakumana ndi Wales Emmanuel anali pa show. And unapeza kuti iyeja anayimba nyimbo. Nyimbo ija atayimba anthu anasangalala nayo kwambiri. Boom. Mtsikana uja anangonyamuka kuno wafika ku Malawi Zimachitika. waitulutsa. Zimachitika.
Okay, ine ndinamenyapo nyimbo. Ehe. Ndinamenya nyimbo ndi friend wa anzangawo ndi chinachitika nchono kuti anzangawo ndamenya nawo nyimbo anandiyikira kolasi and anthu anali oti ndi Ndi mabesties mabesti. Amacheza nthawi zambiri ndajanjananjana mezo ndi basi ndinawapatsa track choti magays tamverani nyimboyi monga ngati nzake ndamvera naye ndamenya naye nyimbo ndi nzake atanda afire nyimbo Afire. chokuti zikuti chani zikuti

Komano tikhoza kuti situation zimenezizi zimakonda kuchitika chitika zimakonda kuchitika chitika inuyo ngati mmodzi mwa anthu amene anthu amene ada ada adapangapo adakhalako ndi experience ya zimenezizi mukhoza kuti bwanji Yeah, it's a Ndi bomb. chinthu chopweteka Ndi motani chinthu chopweteka kwambiri chifukwa unoti umakhala kuti munthu waluza effort eh? yeah. you are Aye. trying yourself to groove vibe pena pake ndi some people they come to put you down, Put you down. you see Ayi, I think That's eh, not good. mm, uthenga upite kwa anthu amene muli oyimba ku Malawi akuluakulu Yeah. mukamaona ana akubwera chonchi mu industry ndi bwino kumalandira anawa instead of kuti munoti muzabera nyimbo olo nyimbo ija ngati mukuona kuti nyimbo ija ya- yakoma kwambiri bora kupanga nawo kakolabo kena kake kusiyana kuti ana amabere nyimbo foni makhoti mwabera nyimbo upeza kuti ana aja akukhala ngati kuti akuziva ngati kuti mu industrymu sanalandilidwe yayi yeah.
koma anyway zimachitika chilichonse chomwe chimachitika chimachitika for reason mm. yeah, and we learn through mistake yeah. koma I think njira imene atalisiya Yeah, sinapo- somezoti nyimbo ija isilapo somezoti kupeka nyimbo mona kuti ndi ntchito yayikulu kwambiri. indinewo zinali zinthu zondipweteka kuti zinachitika ngati unoti nyimboyo inatchuka. Inatchuka no.
Sindikuziwa unoti kaya mwina mwake ine sinaimbe bho kapena kuti ine mwina mwake sinaphushe chani. Komano ma words amene anapangira exactly ndi exactly yomwe muna munailembera inu kapena Concept, ana- a- tikakamba concept, za- kapena anaonjezera mo. Okay, anaonjezera ndikusintha stuff zina. Mhm. Koma title inali Chimodzimodzi. chimozimozi. Eh. Concept yakeso ya nyimboso inali ya Chimodzimodzi. chimozimozi. Zinapezeka kuti umadziwa munthu akatenga chintu samafuna kuti akangochipanga ndendende muchinthu Yeah. amafuna aonetse kuti iyeyu chinthu chinthu cha Ndi chake. ndi ake ndiye zinakomera ife kuti iwo anali kuti Otchuka kale. amadziwa kale.
mwabwera kuno kumala kucheni kuno ku south africa Yeah. uh, life is settled sindikudziwa kuti music amuno muno mu johannesburg i think ndimwenso ndi cape town cape town kuli ka agent ithu ka kajeni ka bungwe komwe kamayendetsa za music koma i don't know uh, ngati mu south africa mu Joburg- johannesburg muno sindidziwa ngati kalimo koma nde i'm not aware about that Okay. ngati Johan- johannesburg ino ngati kuli kabungwe komwe kamakhala kuti mwina kamapangitsa mashow komwe amatenga maje ma upcoming musician Yeah. kuti akhoza kukapanga kwa maje ineyu unachonga musinavepo Simunavepo. okay mwina chibwere chakunoku ndoti kunokuno mukupitirizabe kupanga zoyimba zo- mu- mukupanga kunoku zoyimba Mm. mukuona kuti industry kunoku ili motani yoyimbayi kusiyana ndi ndi ok ndikatengera ngati industry yakunoko zikhoza kungokomera kuti zinthu zizo zitha kukhala kuti ndi za easy than tikakhala tili kumalawi komano sindili mu chinthu chonena kuti ndikufuna ndipushe music yanga kwambiri kuno Okay.
ayi okay music yanga ndikufuna ndikayikhazikitse kwathu okay Yeah.
ku malawi ya nde tiziti amalawi ayembekezere kuti Big man akubwerera akubwera aku- aku- akubwerera ku malawi wabwera ku joni wadzadzisokola akupita ku malawi ndipo afuna akaphulitse music basi tiwame- tiwamiyesa kuti okay chabu- ah, tikupita kaye ku break ndiye tikamapita ku break mkulu watulutsa nyimbo yanyowani ndiye chifukwanso chenicheni chomwe chatikoka ife kuti timukoke kuti tikhale naye pafupi chifukwa choti atabwera kuno Nyimbozo amamenya mwa pa reverie zomwe zomangomenya basi kuyika pansi kwa pilo Yeah. kuyimba kuyika pansi kwa pilo samazionetsera kunja kuti nyimbo zili motani koma watulutsa kanyimbo kenakake komwe katipangitsa ife kuti aah kodi mkuluyu zikukhala bwanji titakawonera kanyimboko ndi pomwe tati yayi mkuluyu timkoke ndiye kanyimboka tikupatsirani kuti mukawonere pomwe tikupita ku break takhalani pompo.

Okay, takulandirani kuchokera ku buleki kanyimbo ndithu nkameneka mwakaoneraka moto wake ndi nkhawa ndilibe Yeah. Ah, ademba ndi amene i think mwaonanso mvidiyo mwa kuti ndithu mkulu wake ndi wotani ameneyo ife sikuti tingafotokoze yayi kuti ayi ademba ndi wina wina nkumtenga kumbweretsa iyayi ife timatenga mwini wake nkhaniyo Yeah. abwere pamenepa nde nkhawa ndilibe nyimbo imene ndithu ndimene ademba mkulu ameneyo mukhoza kumtsatira ma social media ake ndoti tiatchula kumapetopeto ndoti tiikanso pamenepo kuti mukhoza kulumikizana naye koma mkuluyu ali ndi zambiri zochita Yeah. tisanabwere ku nyimboyi mkuluyu ndi producer- ndi producer ali ndi studio oti nyimbo imeneyi mwayionerayi ndithu wapanga yekha chilichonse Waphika konko. waphika yekha wapanga chani yekha Yeah.

Ndi chifukwa chani anthu mumasiya dzina lanu lomwe adapatsani makolo anu mukayamba kuimba nkukhala ndi dzina lina chifukwa chani? Aaah Chifukwa ti- basi. dzina lake tikhoza kunena kuti nai- 98% ya oimba Yeah. amagwiritsa ntchito ma nickname sagwiritsa ntchito maina awo chifukwa toti tinene kuti ku malawi anthu amene amagwiritsa ntchito maina awo ndi achina lucius aja mbwe mwina achina mlaka maliro Yeah. ehe achina achina ndani achina popandawa anthu akalekale achina Namira ku- chibabe namira kuchinga. achina mira kuchinga Yeah, yeah. ehe anthu amene ndi amene amagwiritsa ntchito chani Yeah. mayina awo enieni koma the rest Yeah. ndi ndicholachola Eh, ya basi. amati kuitanira dzina limenelo kuti akuitane dzina limene pali mas- pa- pa makolo makolo ako makolo akuzo muitana ndani Mwita na dada. Uyu- Zure- zure- uyu- uyu ndi ndani- uyu ndi ndani uyu sono dzina limene ikuchokera kuti tatiuzeni kuti ah, chis- chimachitika nchiyani kuti musinthe ma- mayina kapena pali kwina kwake komwe amakuwuzani kuti ayi musinthe dzinali Mazi. kapena pali uh, meeting inayake yomwe mumachita anthu nokuseka mazi kulibeso kuti munthu inakayira kuzoti upange usinthe dzina basi Mwa- simauka nickname kapena adalakwitsa ndi anthu akutsogolo ife oti anthu akutsogolo ndi amene adayambitsa ndiye inu mumangotsata zimenezonso basi mmene panopa

Nangolitenga loyi wa pa Aaroni, Lehi wa pa. wa pa Donel. wa pa Donel. Donel, mm. wa pa ya wa pa wa pa Donel. ya. Dzina la away uh, remember that time in Magenchiro mu Johannesburg. The Okay. kunali nzanga. Amene amakonda kundiitana. Amakonda kundiitana

Ah, chinakubwera ni nchani kuti mubwere mutulutse nyimbo mofana mona kuti nthawi zambiri zinyimbo nyimbo zanu zambiri mumakonda kale zodandaula dandaula choncho Mm. Iyi- ya uzani nyimbo zodandaula dandaula Eh, eh. ya. Ah, nyimbo timayimba mmene vibe isu imene yabwerera yabwerera okay.
Ya. okay ndiye mukamalemba nyimbo kwenikweni imakhala chimachitika nchani imakhala kuti basi mwangokhala pansi kungoganizira kuti ndipange chonchi ndipange chonchi ndipange chonchi kapena

Yeah, so naona kuti nyimbo yomwe anailandira anthu kwambiri inali yomwe ndinamenya freestyle i was like ah, maybe ndikamaganiza muja ndimachedwa ndi ndikamalemba muja ndimachedwa ndikumenya freestyle chamba mumayimbachi ndi chamba chanji ineyo kunena chilungamo ndimalowa paphwekapo ndimalowa mmene yabwerera vibe beat ikandipatsa vibe yonoti Ikabwera amapiano, amapiano ndimenye. Ikabwera afro ndimenye. Ikabwera. Okay, mulibe in another way it's like kuti mulibe chamba chokhazikika. Panopa ndilibe chamba chokhazikika. ndi chamba chomwe inu ma ma you, you prefer like now for na- the, the, the, the chamba chomwe muku- mukuyenda nacho ndi chamapiano kapena ndi chamba chake chiticho Panopa ndi okay, panopa zoona kuti ndilibe chamba chenicheni chokhazikika. Chokhazikika. Koma ineyo Ndikabwera ngati kuchamba kumene mwati kuti mokhazikika mwanga ndimakhala afro dance. Okay afro dance uh uh nyimbo zomwe mba ndi gospel ofunano munadzayimbaso nyimbo ina yake mm. ya Mulungu yeah. sunzo limene chaitu kukali
anthu titha kwa basa anthu tikhoza kwa basa yeah mutokubereka mukhoza kungoyimba mwina kavesi kamodzi ka gospel ko eh ka gospel what's gawa ni gospel ah ah ine
ndasanga meja gospel je poti ndinali mwe mmayimba mu chalichi yeah Yeah. Mm. Ndipo ndinakuonererani kuti ah, kodi ak- kani akuluwa amatha kuimba. Inenso ndinali komweko. Kuchalichi komwe munkaimbako. Oh. Nane ndinali komweko ndipo na ah, kodi Ah, akuluwa.
munamba. Amati nyo ndabo zili pano. Mumaita gospel cha mwambolo ano. Izi nanga nyimbo mwatulutsa pompano nanga. Okay, gospel inapeza nyimbo ziti?

Ah, zikomo kwambiri zangondithamangitsa n'zongoti tikugwiritsa ntchito ka masiku ano ndiye sindinatenge mavidiyo sindinatengenso chithunzi wose kalero Mateo. kugwiritsa ntchito kamusi kalero koma zimene ndinaonabe kuti ayi luso ilo lilipo That's one more chifukwa thing. ndinakuona ndi mukupanga perform live Yes, ku more. church chimenechi okay ya ndithu Tiwuze. mkuluyu tinakumana ndithu pa chalichi pena pake ndithu eh, pa church pomwepo pamenepo inenso ndinapitako ndinangoti ah basi tikadyeko mawu nde ndampeza kumeneko akuyimba Yeah. ndikuona soti papita ndithu ka nthawi ndithu mwina kachake chake Na- ya chaka chatha ndiye nditaona kuti ah, tikhalekhale lero watulutsaso nyimbo inaso Yeah. ndi nyimbo iyi mutu wake nyimbo iyi ndi nkhawa ndilibe nkhawa ndilibe
Yaa so ndikudziwa kuti pali wina ake amene amakuyankhulani yankhulani kuti munene kuti nkhawa ndilibe kapena kuti ndinkaye kuti ndilibe nkhawa kuti ufuna ndiye zimama kumadzati kuti "Ah, aneba akundiyankhulayankhula aneba akundiyankhulayankhula amene Ayi. ndingomenya kanyimbo Ayi. adziwe kuti ine nkhawa ndilibe Ba, sindimenyera nyimbo munthu mwina zomwe kuti nyimbo ndamenya Mhm.

Ah, ndimafuna kuti mungoyitanthauza poti nyimbo iliyonse ukamakhala kuti mwachitsanzo mwina kuonera filimu yeah filimu ija ikamatha umadziwa kuti filimu iyi yatha phunziro lomwe ndaphunziramo ndilakuti lakuti yeah Eh, nde nyimbo yanuyo imatanthauza zoti ah, nyimbo iyi ikuoneka kuti ikukamba zakuti zakuti mwina mwachitsanzo Uh, for example tipangebe chipepani chitsanzo cha Skeffa anadzayimba nyimbo inayake ya ya khudza yokhuza ngati mayake anamwalira Yeah. Mhm, ma- mwina anthu angaganize ngati mayake adatani anamwalira koma zimenezo si choncho ndi nyimbo ija ikamatha imatanthauza kuti munthuyu imwe ataudziwa zoti nyimbo yati koma si zoti munthuyu akulira mayi ake Eh, nde nyimbo iyi yanuyi Okay. Okay. munthu wayivera olo kapena kuti akuvera ndi mzungu kapena akuvera ndi munthu oti sava chichewa

Sindimazipanikiza ndinasankha kusangalala ndi yokuuzaso even guys kuti olo andiswere mtima ine sinditani sindikhala pansi sindilira ya Sindilira, ya. ndinasankha kuti ndizitani ndizisangalala Ndizisangalala. eh okay amalawi ndithu ndi mmenemo momwe akuyankhulira achikulirewa yeah Ah, nde apa tiwapatsako kampata kuti angotichitako pano ka freestyle kanyimbo kamene kaka

ndi yemwe uli okay tango tango amene ndi kamera imene muyimbe ko okay pang'ono chabe ndingomenya tathamangitsana ndi nthawi pang'ono wezi ya ya nde timakamba ndithu zoti tifuna mkulu atipatsire ka freestyle ka nyimbo imene kanyimbo imene ya nde tatipatsire ka freestyle muyang'ana kamera imene okay ndingokamenya ngati kakolasi yes mungomenya kakolasi ukhala okay kakolasi kamabwino

wamenya freestyle I think abwanawa mwadziwa zoti nyimbo ija tinaonera kuti sanapita break ija mm. mwiniwake ndi ameneyo yeah. koma ndi zosangalatsa ndithu kuti lero takumana naye tacheza naye koma tisanatseke tifuna tikuwuzeni kuti ngati pali zinthu zina zake mumafuna titamfunsa mkulu ameneyo tilembereniko ku comment section ndekuti tidzati dzikhale kupanga check ndi nthawi ndi nthawi kuti timve zoti Ngati mutafuna kuti tidzamubweretsenso tidzamubweretsanso ngakhale akubwera ku Malawi sikuti zoti abwera lero lero ku Malawi ko komano timubweretsa tikhoza kumubweretsa ngakhale ku Malawi tikhoza kuchita zoom interview ya zoom mpaka tizafunse mafunso amene mukudziwa kuti taphonyawo Ukuichosa uno mami nyo. Pena kwa unawe fema pena studio litamenya ring tuwa ndambo kafika uko kafika kuluzuka mwe kampezo kampezo Magician. kali ya okay okay jabwino ya ndiyeso ndikudziwa kuti muli mabanja ngati

Oh. Komanso ndisanatseke panali ka funso kena kake komwe ndimakonda kuwafunsa anthu oyimba. Masiku anowa kuti munthu atchuke zimamveka kuti ena amapita kwa sing'anga, ena kuyenda kuyenda ngati majini ma zinthu zosiyanasiyana. Sundikuuza kuti no zimenezi zi zikukuphonyani pano munapanga kale kapena simunapanga. Mpaka zasinga kuti. Zasinga kuti mutchuke. Nditchuke.
Mm.
Kodi zimamveka zoti ena amapita ku Mozambique. Mena.
Akatulutsa nyimbo ija kuika mu mu yoja ayo azati ku Mozambique mu mphika. Mm, mm. Kwa bwada mula kuchoka mmene ndolika nyimbo katchala katchuka. Mm. Sundikudziwa kuti mwaizi zomwe fe ife soimba. Nde ndikamabweretsa anthu oyimba ngati inuyo timafuna tidzimva tidzikuuzani zinthu zomwe anthu kunjaku amakamba kuti aah anthu amenewa ngosatanic ngosatanic amenewa mpaka otchuka aah amenewa amapita kwa asing'anga mpaka otchuka sindikudziwa aah amene adapanga ma sacrifice mpaka kutchuka sindidziwa kuti inu munapanganso sacrifice kapena muli munjira yokapanga sacrifice Ayi mazi.
kuti mwina Sindi- mutchuke Sindili munjira, sinapange, koma nanga sizapanga. oyimba otchuka atati akupeze akufikireni nkuona kuti aah vuto chani mfana tatete tiwoye apa ngati ngati zimene zimachitika atati akuuze tatete tiwoye apa kuti utchuke

kuti okay mwa ine ndekha poyamba ndinkaimba komabe mwazobe umakhala kuti munthu ukuimba komabe sukudziwa kuti kwenikweni nchani chomwe iwe uli Yeah. Ya, ngati poyamba ndinali ndinali player ndimamenya mpira Aa mumamenya mpira zonse zonse simmalidziwa limene. Eh, ndamenya mpira Marimu otchuka pena limwe tati ayi zam- za- zam- zamghetto zomwezi tazikulunga eti.
tazikulunga Polopo pamene kumenya zampira polopo. kutchena jezi buti bwinobwino Namenya mpira nachiswija kuchoka ku mpira kuvaye kuti and ku Kuvaye- music kuvaye kuti ku ndomakhabe munthu uli ukuzisaizabe kuti Ndi- ndimafuna ndifunse funso lina lake komano funso limene sindifunsa poti paja mwatiuza kuti makolo mulibe nde tikamati tiziti makolo adachilandira bwanji komano poti makolo palibe madala alipo okay ngati bambo anga ine sanachilandirepo madala alipo iye alipo

atakhala woyimba kapena amene akufuna amafunitsitsa ndithu atakhala woyimba. Okay, kuwapatsa uthenga ngati kuwalimbikisa eyo ndi chilimbikitso kapena chilimbikitso. kuwauzaso zofu- zovuta zomwe zili munjira Ah. munjira wa zokhuza zakuyimbazo Panopa moyo ndi uno ndi wovuta yeah. kuti ukwanilitse chinthu china chilichonse umafuna kuti ukumane ndi zikhomo zofunika osafooka Yeah. guys osafooka ngati iwe ukufila kuti ineyo nditha kupanga chichi, panga chimenecho chosatani Osafooka. osafooka Yeah.
okay nzimene zomwe mungalimbikitse Eh, aMalawi osafooka Eh, chakumapeto peto kwenikweni Mm. Eh, mwina tikhoza kuti tacheza mwaona kuti ayi apa nde akulu aja tache tachezadi Yeah. aMalawi tawauza zonse koma mwina anakandifunsa pakutipakuti paja ndikanasangalala sindikudziwa kuti pali china chake chomwe mwina ife taphonya kukufunsani kapena chomwe mumafuna aMalawi atadziwa chakukhosi
Yeah, it's okay guys. It's okay.
Yeah, it's okay.
Uh, nyimbo mwatulutsa imodzi ija ndi, ndi ija ndi abamu kapena mwangotulutsa imodzi Okay, nyimbo ndangotulutsa imodzi koma nyimbo nde zilipo. nyimbo zikubwera Ah, ora nyimbo am- zili. aMalawi akonzekere kuti kukhala nyimbozo za mphamvu Nyimbo zilipo akavaya ku YouTube channel akapeza nyimbo zanga. okay Yeah.
okay uh, sindikudziwa kuti mwina muli ma social media mu, mu, pa facebook mulipo Yeah, Facebook ndilipo TikTok, dzina awe, ndinalava Facebook. loy, right. Mulibeso ka account ina? Account ina ah ndili ndi account ina kale kale kale moti mwina eeh like my real name is Donelo Alon Okay yeah eh ku TikTok TikTok anthu ndi akupeza ndi manja Aweloile Awe Aweloile okay yeah and oti tilembaso munsimu kuti anthu ayione yeah okay oti ngotumiza tingoponya ka screenshot ka ujeni TikTok yanu momwe imaonekera mm ku ujeni Twitter muliko Twitter I don't do YouTube yeah YouTube YouTube ndiliko munalemba kuti Aweloile okay yeah nde ma social medias amene angakupezeniko. Katundu sizoti biza. da mwina mwina mukhoza kufuna thandizo lina lonse kwa anthu oyimba kapena not thandizo likati kuti akuguleni chakudya kapena kuti thandizo loti akupatsa Yeah, ndalama. koma- koma mwina ndi thandizo lanji lomwe mungafune kwa anthu oyimba amene mwina angaonere angakhale kuti mwina akumana nayo interview Okay zofunazo ndi zambiri ngati Zambiri. zitengera kwa munthu amene angapeze kuti wachiview koma fana nditha kumthandiza poti motani nthawi yatha kale atiuza kale kuti nthawi yatha ndiye tangochitani mwachangu changu kuti mwina akuthandizani motani mwina kakolabo kapena mumafuna cha- cha- cha- chani kwa anthu otchuka o- o- oyimba okay china chilichonse chomwe angakwanise kuti afile kuti mfana chomwe chikufunika ndi chani ngati aonera video ya nkhawa ndilibe Yeah. video sindinashute za serious ndinashuta ngati visualize ndi visualize Vi- okay. ndikufuna kushuta ma- ngati ma video chomwe ndiye kuti ngati pali anthu akufuna kuthandiza ngati atabwera ndikumvera nyimbo zanga ngati zingawasangalatse kuti nditha kuthandiza atondithandiza ngati ma video kuti tifikirenso kuti mufika ujeni level ina Level ina. sono ujeni mukosangasiddwa pamene pali mupita mu malawi mina si muna anthu akhoza kupanga nanu contact ma social media

5525 2222 Okay, chabwino. Yeah.
Ayi amalawi namba yake ndi imene yankuluyo ili pa WhatsApp nso. ya whatsapp Eh, ndithu mukhoza kukumana naye kuti mumvane naye ziwiri zitatu. ya Ya. Ya namba yake ndi imeneyo yoti mukhoza kupanga naye contact. Pakali panopa ali kuno ku South Africa, mu Johannesburg. Mmene ananenera kale muja ali mu dera la Cosmo City. Kufika ku Cosmo City ndiye kuti mukhoza kukumana naye. Ali ndi studio yake pakali panopa mwina after 2 months or 3 months from now Foti lero pachamba bwanji tete. Liru iyi mufuza Okay. dera. Kuchokera tsiku lero mwali onera lero. Mwali onera lero ndo muna nkulu mwina after 2 months kuchokera leroli. Leroli ndi kuchokera November uno ndo because woti November tili nayeyu ndi wa 2025. Yeah. Ndiye mwina after 2 months before December akhala ali ku Malawi. Ndo Yeah. ngati kuti mwina oti mufuna kulumikizana naye ngati kuti pali zachangu changu kuti akumenyeni kanyimbo

Okay okay chabwino ayi apo tathokoza chifukwa chakutiunikira pamenepopo ndiye kuti ife kwa lero tilekezere pamenepa munali ndi ine ndithu John Chika Mabena mnyamata wanu wa Mabena Studio ya studio imene ndithu ndi yanu yanu ya Amalawi ngati pali tanena m'tanena kale kuyambira kuja kuti ngati pali muli ndi nkhani yomwe mufuna ife mutagawana nayo kaya mwina munabwera kuno ku South Africa munakumana ndi zokhoma zina zake kaya ndinu oyimba kaya ndinu azibusa nawonso tikufunanso azibusa pa platform pano Mu Johannesburg muno, ifeyo, kaya muli paliponse mu Johannesburg ino, ndinu m'busa, mukufuna kuti tidza, tidzacheze pano, bwerani ndithu, tipangeni contact. Namba yathu yomwe mungatipange contact ndi yomwe tiyike pa, pansipa ndi 0 7 4 6 20